Ee, ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ apụtakwana m na ije ụtụtụ m nke m na-akpọ morning walk ee daalụkwanụ kelu nke na-emenụ ụnụ afụnanụ ka o si wee dị ee tupu o ruo abalị ịtọ na-abịanụ ọ kpọtụọ ọ kpọtụọ hmm. ife ahụ a na-eche since kelu mgbe ọ ya eme ee na ikwere na-achọ ịwụ ọha na eze ndị Igbo leader ee onye ikwere na-achọ ịchị ọha na eze ndị Igbo ọ ife anyị na-akọwatara ụnụ ọ nya na-achọ ịkpọtụ tupu ị mara o mego a sị na ụla tọọ ụtọ ekwowe ya ekwowe ekwowege ọtụtụ ndị ikwere na-agba mbọ n'ife gbasara ịhọpụta onye ya achị ọha na eze ndị Igbo ọtụtụ ndị ikwere tinyekwara aka n'ife a na-ekwu a sị na ụla tọọ ụtọ ekwowe ya ekwowe ọ nya ka a na-ekwo ee maka ndị sị na maka ndị sị na ndị ikwere abụrụ ndị igbo ọ kwa ụnụ afụna ndị ikwere na-achọzi isi ọha na eze the biggest igbo body ya kpọtụwa ya kpọtụwa ọhaneze ndị Igbo nọ ka nzukọ ndị Igbo na-achịkọta Igbo ọnụ na-ekwulu ndị Igbo etu ọhaneze si wee nọlụ ee ọhaneze enwego ndị anambra achịgo ọhaneze ndị enugwu chịa ọtụtụ ndị achịgasịana ọhaneze ndị igbo akụkụ igbo dị iche iche ndị ikwere awụkwananụ deputy PG ọhaneze president general ndị ikwere awụge onye dịka maazị Okwukwu ee ọ fọzie ka ndị ikwere chịa dịka anyị si malụ na nke ikpeazụ a a na-ezonuzi ndị ya achị ọha na eze achị eh, a na-ezonuzi the last ndị chịrị ọha na eze ikpeazụ wụ ndị Imo Iwuanyanwụ na-achị wee nwụọ n'ọfịs onye Imo ọzọ wee welukwa wee nọchite anya till January 15 ka ọ gịnị ya sị na ọ ya eme expire e wee họpụta onye ọzọ dịka unu si mara onye ikwere onye ọ bụrụ ikwere Rivers steeti Igbo ọ ha nwa ya achị ọha na eze kịta m na-asị ikwere mana Rivers steeti Igbo ka m chọrọ ikwu ya ndị Igbo niile na na Rivers steeti anyị bịa na Rivers steeti e nwere good morning ị bịa na Rivers steeti e nwere ndị ikwere ndị Igbo ndị ọgba ndị ekpeye ndị Igbo opobo ukwu Igbo e, ife a na-achọ ịkọ na ndị opobo nwekwara ike iso ụzọ ndị kwenye na ha awụ ndị Igbo e, gọvanọ Fubara i nwere ike ịgwa ndị be ụnụ na ị ma na ị wụ onye Igbo gọvanọ Fubara nwere ike ịgwa ndị be ụnụ na um, na ọ kpọtụwago ị ma na mgbe a gọvanọ Fubara ka na-eme kampen o nwere ebe o jelu na kampen ya e, anyị gosiri n'ife onyonyo anyị na-eme o nwere ebe o jelu ọ sị ndị Igbo kwenu ụfọdụ asị n'ọ ndị Igbo bịalụ Rivers steeti mana ha ndị Igbo bịa Rivers steeti ndị ọ na-ekwu ọ wụ ndị be ha ndị be ha ka ọ na-akpọ ndị Igbo ndị opobo ehe ụnụ na-amaghọ ụnụ nụkwa ebe ndị ikwere na-asị igbo kwenu ụnụ asị na igbo bịala abịa igbo si south east mba igbo ha na-ekwu igbo ha nwa ha nwa mana ha awụ ndị igbo hapụchaanụ politiks niile a na-eme ụnụ aghọtago hmm. o lugo na omume dịka anyị si agwa ụnụ o lugo na omume onye ikwere kịta hey m na-asụtagharị ka ọnụ onye rivers rivers steeti igbos ị ma na ị bịa na rivers steeti n'ọ ndị igbo ka ee eh, ebe a ka a esi họpụta kịta onye rivers steeti igbo ya wụ ya-achị ọha na eze ndị be anyị ụra aha ekwewe na-ekwewe ekwewego nyanwụ ụla mana nwere ife m sị ka m kwuo onye ọwụna ya-achị ọha na eze ee eh, gbasara nhọpụta a ya-ahọpụta onye ọwụna ya-achị ọha na eze biko nụ ọ ya-awụ onye kwetara n'ọ wụ onye igbo ọ bụrọ onye ya-etipụta isi kịta ee eh, maka ụfọdụ ọ wụ mgbe politiks ka ha na-adị echeta na ha awụ ndị Igbo bikonu gbasara nhọpụta a ya-eme sị megodi ka ọ wụrụgodu ndị kwetaburu ha gosiwago mbụ mbụ na ha awụ ndị Igbo na mbụ mbụ sị mee ka ọ wụrụ na ha nwa ka a ya-esi họpụta ka ụfọdụ ghara igogharị ego ụra mm. ife m na-achọ ịkọwa ebe a ya-esi họpụta onye ya-achị ọha na eze ya-awụ n'ebe ndị kwenye na ha awụgodo ndị Igbo ọtụtụ ndị ikwere kwetara na ha awụ ndị Igbo o tego ọ bụrọ taa ka ha kwetara o tego ha ji ekwu na ha awụ ndị Igbo hmm, ọtụtụ ndị ikwere ọtụtụ ndị Rivers steeti ọ bụrọ sọsọ ikwere ma ndị ọgba ma ndị Ekpeye nwere ọtụtụ n'ime ha kwenyere ma ndị Opobo ebe a ka e kwesịrị isi họrọ o nwere ife a na-akpọ body language anyị afụgo ndị na-eme ka ha ndị kwenyere n'ife Igbo biko na ebe ahụ ka anyị esi họrọ a ghara ịhọrọ onye maka na o lugo na omume gbasara nhọrọ a na-ahọrọ si nepụkwa anya make sure na onye ọwụna a na-ahọpụta awụghọ Igbo South East ekwugo ekwu na ọ Igbo Ikwerre ka ekwugo ekwu na ọ Igbo Rivers steeti ka a chọrọ Rivers steeti dị na South South enwere ike next time amaghọ m ka ha si eme mana next time enwere ike ezonue ndị delta igbo mana kịta a sị na ọ rivers igbo ee eh, nya wụ na onye ọbụla si na south east igbo anyị etinye aka n'ife a ọ ya pụta ịzọ ọchịchị ọ sọsọ ndị nọ na rivers steeti igbo ya azọ ọchịchị a hmm. ọ bụrụ na nna gị ewu ọ bụrụ na nna gị ewu onye South East Igbo isoghị n'ịzọ ọchịchị a ndị ezonuru ewu ndị Rivers Igbo maka adị ama ama maka ndị be anyị o lugo na omume aya ha akpọ result by next week anyị amalụgo onye ya win ekpere anyị na-ekpe wụ na onye anyị achịtakwa Ọhanaeze ọfụma o nwere ike ọ bụrụ onye Rivers Igbo ya eredeem image Ọhanaeze Ọhanaeze adị mma karịa etu esi wee malụbụ ya a represent ya ndị Igbo ọfụma so ndị be anyị eh, enweghị m ọtụtụ ikwu n'ife gbasara ife a ọtụtụ ndị ewepụtago isi ịzọ achọghị m ịkwụnyere onye ọwụna abịaghị m ebe a ka m kwụnyewere onye ọwụna mana ife m chọrọ ikwu dịka ntị ekwu ka a gba mbọ fụ na onye ọwụna a ya ahọpụta awụ onye kwenyegodoro na ọ wụ onye Igbo na ọ bụrọ onye chọrọ iji ndị Igbo mee politiks ka agbakwa mbọ fụ na onye ọwụna na-apụta awụ onye Rivers Igbo enweghị m ọtụtụ m nwere ikwu hmm. maka ụfọdụ wụ mgbe elekshọn na mgbe politiks ka a ji amapụta n'oge adịghị anya ụnụ anụ result ee eh, ka m sụọ nke a n'oyibo wee mechie Yes, Rivers State Igbos are about to produce the next Ohaneze President General. Na ọ bụrụ anyị melụ o wee gị iwe were nwayọ gbatuo ee eh, ife ọ wụ Rivers State wa n'Igbo ọ ya mere ha ji azọkwa ife ndị Igbo nna onye fụrụ ozi anya gbasaa ebe a ka m sị ka m kwụsị ya ngwanụ